ee eh, biko nụ igbo ndị ọma na-ege ntị ee eh, the good people of biafra ọ bụ nụwa ka m na-akpọ ee eh, because of na abịakwana m ọzọ ife a usb gospel abịakwana m ọzọ because what i'm saying here now maka people ndị na-aghọtaghị nụ we need to raise a protest. ọ bụ na ọ wụ protest ka a ga-eraise about uh, our prime minister. We raise a protest. ị ghọta we go to Finland and put more pressure there so than ị nọ agba nkịtị you know all these things things na-emebi ị ghọta the more a na-agba nkịtị the more things na-emebi you know so if we start doing something na anyị ebido mee something you know we start doing something ka a hapụkwa all these things every day a na-agwa anyị na fundraising is coming na very soon na ehe fundraising fundraising ife niile ị makwa ego one our people na-atụ we have the money anyị abụghị ndị ga-anọ kịta na nna somebody edowe anyị edowe anyị in one place you know Eh, eh, eh, a kpọrọ anyị tinye in one bus sị anyị just keep quiet no ị makwa ego a na-acontribute into this struggle ego dị too much ọ bụghị ife ị ga-abịa a ga-asị na ọ bụ ego a ga-enye lọya na-abịa bụ the problem no ọ bụghị bụ nsogbu ọ bụghị ego a ga-akwụ lọya bụ nsogbu but only dịrị anyị we rise up bikonu bikonu biko check what happened to our leader here we raise protest onweghị ebe anyị na-emeghị protest here until the DOS Nigeria Nigeria department had to throw everything ghasa think that they will succeed no you know ọ bụ onye kwe chi ya ekwe nwanne ị kwe na ndị enweghị ike imeri gị enweghị ike imeri anyị anyị ma ife anyị na-achọ lee ife anyị nọ na ọ bụghị ala bekee eh? o nwere onye ife ọma na-adịghị adị mma eh? Oliver De Coque kụrụ anyị kụrụ egwu sị anyị na ife ọma na ife ọma na anya gbara akwụkwọ ọkwa na ife ọma ahụ ka maazị Nnamdi Kanụ na-eme ka o wetara anyị n'ala Igbo onweghịkwa ife ọzọ onweghị ori o zuru onwekwa onye ga-asị na o gburu ya mma maọbụ sị na ọ kụrụ ya okpi maọbụ na ọ bịara na nke bịa bịa lekwe ji ogodo ọ bịa bịa egwuru ji o dowere maọbụ na o mere ife ome onweghị nothing o mere eh? people na-agba nkịtị Maazị Simon eh, Maazị Simon Ekpa the same thing na our prime minister look at him eh? onye m volunteer everything he have in his life volunteer his life volunteer everything ọ bụghị na ị gaghị asị kịta na na o nwere onye ọ gara ga-ezu osi maọbụ na o nwere something no o nweghị onye o were nke ya ị gaghị asị kịta na ọ bịa bịa nwụrụ ọkụkọ gị

ee because of na you are trying i know the kind of person ị bụ but eh, na anyị nwa achọghị ịnọ n'ụlọ ị na-aghọta okenye adịghị anọ n'ụlọ eghu anwụọ n'ọgbụrụ so na ife anyị ji na-ekwu so na anyị mere ji ya bụ na pressure we are going to put let's put pressure on these people you know let's put pressure on these people biko nụ you know but at least ka anyị fụgodo na prime minister nọgodo outside but we know what is going on nna ka this uh, nigerian zoo terrorists i aghọtaghị what these people are planning they will be doing things on the ground nobody knows as i keep quiet na udo dị na ọ na-communicate yes he is communicating with the family no problem but we need to know more ị na-aghọta na ọ bụ ya bụ ife mụ a na-ekwu biko nụ eh? ee thank you so much unu na-enweta ozi a tụsa nụ ozi a tụsa nụ ozi a mee nụ ka ọ gaa ọ gaa viral ka o rute ka o ruo everywhere biko nụ you know so o nwee ife a na-eme kịta ka e mewe ya n'oge biko nụ eh? thank you so much thank you the good people of biafra asị m ya dịrị unu mma na eke dịrị unu mma na afọ dịrị unu mma na orie dịrị unu mma na nkwọ ahịa na anọ izu na anọ ọ ga-adịrị anyị niile na mma o ise ise ise